Moni moni nde nkhani iyi yomvetsa chisoni kwambiri mu December 2022 Courtney Edwards anali ndi zaka 34 ndipo anali ndi ana atatu amagwira ntchito ku airport pa ground ya ku airport ntchito zake zija zoti ndege ikafika basi anyamuka kaya atenga zikwangwani akaika pa msewu pena amaika malaitsi pena amapereka masaini kwa mapayiloti kuti aone zoterozo ntchito zake zogwira pansi around chani pamene pamakhala ndege pamatera ndege kapena pamanyamukira ndege nde pali malamulo osiyanasiyana pamene popo kunena kuti umayenera kuima patali chotani umayenera kutani injini ikakhala yayatsidwa ndege ija kunena kuti yapanga start kapena yatera ukuyenera kuima pati ma meters angati, feet angati, ukuyenera kutani, zonsezo ali ndi ma guideline awo amene amatani amatsatira and amatsatira ma guideline amenewo chifukwa chonena kuti ngozi zimachitika ndithu eti ndi kupewa ngozizo amatani amapanga zonena kuti aliyense azitsatira malamulo and asanayambe kugwira ntchito mamawa uliwonse akuti amakhala ndi ka briefing kunena kuti aliyense amve kaye kuti paja malamulo athu ndiotani auyu kutere kutere kutere kukumbutsana kunena kuti aliyense agwire ntchito malinga ndi chani ndi malamulo ake nde mayi uyu tsiku limenelo anapeza kuti wapita ku ntchito akugwira ntchito yake amayenda anali pansi pa ma- ati zinapezeka kuti kumabwera ndege American Airlines nde inali yoti yangotera kumene, itangotera anthu amundege anauzidwa kunena kuti mukhale kaye musasunthe mudikire ndege itani ma engine atani ma seat belt sign abwere kaye kunena kuti mukhoza kuchotsa ma seat belt nde ati ma pilot amafuna kuti ayizimise kaye ayidikire izizire ndege ayizimise kenako atani anthu azitsika bwino komano Courtney anapezeka kuti ndege inangofika anathamangira kupita atanyamula chikoni saini choti chani poti ndege ija i- ikhazikikire itani nde akuti munthu wina ogwira naye ntchito Courtney uja anamufuwulira kuti aa iwe usayandikire injiniyo chifukwa chakuti injini sinazime koma Courtney uja akuti sanatani samamva mpaka anaoneka pachani pa cctv akuyenda akupita kumene kuli ndegeko kumene kunali injiniko kaya sazuzi kaya amaganiza bwanji koma kenako anthu sanamuoneso kenako ati ndege ija inachita kugwedera kunyuzika ku- mpamene no malights amabwera ma warning lights mu ndege muja anthu kudabwa kuti chochitika nchani kutsogolo eti mapilot mpamene no atatuluka amaona kuti "Ih, zidutswa zili mbwee paliponse akuti ngati ogwira ntchito wina aliyense pa ground ya ku airport Courtney nayenso amadziwa kunena kuti sakuyenera kuyima pafupi chonchi ndi injini yayi akuyenera kuyima patali ati chifukwa chonena kuti injini ija imatha kunguku ikayamba kuti kupukusika kwambiri chonchija imakukoka imakhala ngati yakupanga suck ukangolowa mu injini monse basi mmene zimapukusikira nde iyeyo kaya kuti zinatani akuyenda akuzungulira pamenepo anapezeka kuti wangokhota polakwika wayima kusogolo kwa engine anthu anangomva chi sound chodabwisa kuti ah china chake chalakwika inagwedezeka mwina mwake komanso zinatani zi- ziwiya zawo zimasonyeza kuti china chake sichili right nkumanena kuti ah panjapo chachitika ndi chani wina nkunena kuti ah mayi ujatu analetu apapa amayenda apapo koma sitikumuonanso kutembenuka kuti akayang'ane akupeza chani mapisi mapisi mzimayi uja chinamuchita suck chi engine chija nde akhala akufufuza kuti chenicheni chinachitika nchani inali investigation yayikulu kwambiri inali nkhani yayikulu kwambiri nde kapena ndi vuto lake panalibe ubongo akuti ndi ubongo omwe sanaupeze onena kuti angayese pa autopsy kuti aone kuti chinalakwika nchani? anangopeza tizidutswa tina toti anagwiritsa ntchito kuyeza nde apeza kuti anali ndi matenda osiyanasiyana komanso kuphatikiza kuti pa tsiku limenelolo akuti anasuta chamba. Ichi ndi chithunzi chomaliza cha pa CCTV. Courtney wavala cha orange yo. akulowera kumene kuli injiniko bwana wake supervisor anali akumufuulira kunena kuti bwerera kupita kuti koma iye amangopitabe nde akuti anasuta chamba nde mwina kaganizidwe sikamayenda bwinobwino nchifukwa chake anapezeka kuti wakayima pamene samayenera kutani kuyima mpakana anapezeka kuti wadibwa ndi chani ndi injini ya ndege nkutani ndikufa ndiye report yake yatuluka pompano ya zomwe zinachitika kuti iye akapezeke kuti wapita mmenemomo koma akukhulupirira kwambiri kuti chifukwa chonena kuti tsiku limenelo mu system yake ya m'magazi mwake munapezeka kunena kuti anasuta chamba tsiku limenelo nde Nzomvetsa chisoni chifukwa I don't think kuti anaganiza olo pang'ono kuti zingatero chifukwa kuti zimachitika msanga kwambiri. Ungopeza kuti ukuyenda koma wangoyandikira kwa- pang'ono basi chakukoka wapita. Nde imeneyo nkhani ya mayi ameneyu yomvetsa chisoni kwambiri zikomo kwambiri.